Жьыщхьэмахуэ. Сыту хуабагъ куэд хэлъ мы псалъэм. Адэшхуэ анэшхуэ къызыщхьэщыт дэтхэнэ зыри щӏэх-щӏэхыурэ гукӏэ Жьыщхьэмахуэ Тхьэм фысхуищӏ яхужимыӏэу фӏэщщӏыгъуейщ. Дауикӏ, уи дадэ и псалъэ ӏущхэм ущӏэдэӏуу, нанэ ипщэфӏа шхыныгъуэ ӏэфӏхэр пшхыуэ упсэуху, сабиигъуэр имыухыу къыпщохъу. Насыпыфӏэщ, апхуэдэу нэхъыжьхэр зи унэ щӏэс унагъуэхэр. Зэманым къигъэув сыт хуэдэ лъэпощхьэпохэми уапэлъэщыну къыпщохъу, ахэр къыщыпщхьэщытым, Я псалъэ купщӏафӏэхэмкӏэ ущагъэущиим деж. Иджыблагъэ, дэ апхуэдэу деблэгъащ, унагъуэ закъуэ мыхъуу, хьэблэми, уеблэмэ къуажэми чэнджэщэгъу яхуэхъу, щапхъэ зытрахыу дэс нанэ деж. Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ къуажэ дэс Гъубжокъуэ Фонэ мы гъэм и ныбжьыр илъэс бгъущӏрэ ирэ ирокъу. Зи сабиигъуэр совет властыр щызэфӏэувагъащӏэ илъэсхэм хиубыда, мэкъумэшыщӏэ унагъуэм къыщалъхуа хъыджэбзым жьыуэ лэжьэн щӏидзащ. Къуажэдэсхэм а зэманым лэжьыгъэу яӏэр колхозыр къызэфӏэгъэувэнрати, Фони лэжьыгъэ хуэхъуар аращ.
Моу фӏанэ къэсӏэтыф сыхъури щӏэздзауэ абрэ мыбрэ я кум сылэжьащ. А еджэн тхэным зыхуэбгъэсэххаӏым. Зыми зы щӏыпӏи сахуэкӏуаӏым школ.
Ар сыт щхьэкӏэ?
Сыхуейм сылэжьэну сэ жысӏэри, арати, улэжьэнум узгъэлэжьэнщ, жери. Си адэ мыгъуэ бригадирти, сыдишщ аби, фӏанэ схуищӏри, сылэжьащ зызгъэнщӏыху. Хэку зауэшхуэм и фэбжь зылъэмыӏэса, абы хэщӏ зримыта унагъуи щыӏэ къыщӏэкӏынкъым. А лъэхъанэ хьэлъэм зи щӏалэгъуэр хиубыда Гъубжокъуэ Фонэ и гъащӏэм гуауи гуфӏэгъуи щигъэунэхуащ. Нэмыцэ зэрыпхъуакӏуэхэр ди республикэм къыщысам, бийм пэщӏэтыным зи гуащӏэ хэзылъхьахэм ящыщщ ар.
Зауэм иубыдам си адэр жьы хъуат. Зауэм иубыдар си анэ къилъхуа зы дэлъху закъуэ сиӏэти, ар щыӏащ, абы и бынхэр щыӏащ, и къуэхэр.
Фонэ и ныбжьым теухуауэ тӏэкӏу сызэӏэбэкӏыжынщи, Фонэ ди къуажэм нэмыцэр къыщыдыхьам щыгъуэ, япэ дыдэ щӏытӏ жаӏэу моб. Мэздэгукӏэ щӏытӏыр зыхъумэжын теухуауэ щӏытӏ къатӏым цӏыху щитӏ нэс щыӏэу щытащ ди къуажэм икӏыу. А цӏыху щитӏым яхэтащ Фонэ. Абы щыхэтам щыщ зыри нобэ псэужкъым. Фонэ абыщ лэжьыгъэ щригъэкӏуэкӏам теухуауэ и махуэ къалэныр пыухыкӏауэ, игъэзэщӏауэ ахуэдэ абы къикӏыжа. Зауэ нэужь илъэсхэм бийм пэщӏэта къэралыр зэтегъэувэжын хуейт. А зэманым цӏыхубзхэм цӏыхухъу лэжьыгъэхэр ягъэзэщӏэн хуей хъуащ. А илъэсхэм гугъу емыхьаи, Зауэм нэпкъыжьэ къызытримына цӏыхуи, унагъуи къэралым къинауэ къыщӏэкӏынкъым. Зауэ нэужьым къуажэ колхозыр къызэфӏэгъэувэжыным зи гуащӏэ хэзылъхьахэм ящыщщ Гъубжокъуэ Фонэ. Губгъуэм сыкӏуу, фӏанэкӏэ сыпщӏу, нартыху хэтсу колхозыр къызэрыувыжыным яужь диту декъуу сыхэтащ.

Жэмкӏэ нартыху заданэ есшэхыу Майскэм щысту щытащ сэ. Гъащӏэ гъуэгуанэм дызрихьэлӏэ лъэпощхьэпохэм куэдым ухуаущий, ухуагъасэ. Апхуэдэ гъащӏэм и дерс зи щӏыбагъ дэлъ цӏыхур куэдкӏэ гъэсакӏуэ, ущиякӏуэ пхуэхъунущ. Дауикӏ, Хэку зауэшхуэр зи нэгу щӏэкӏа, ныбжьыщӏэ дыдэу лэжьэн щӏэзыдза нанэр Куэдым чэнджэщэгъу яхуэхъуащ.
Си ӏэщӏагъэ щӏэныгъэм теухуауэ лэжьэн щыщӏэздзам минрэ щибгъурэ хыщӏрэ тху гъэм, къуршым, гъэмахуэ хъупӏэм ди ӏэшхэр здэщыӏэм, абы сыкӏуауэ Фонэ щылэжьэ фермэм Къэгъэзэж Исмэхьил и заведующэу абы щылэжьу абы сахэта, срагъуса. А зэманым къуршым хъупӏэм току кӏапсэ зыри щыӏэтэкъым, псори зэрылажьэр ӏэкӏэ жэмыр къашрат. Жэм пщыкӏутху, жэм тӏощӏ жыхуэпӏэр къэпшыным абы къарушхуэ хуейт. Нобэ къуажэм жэмыр къэзышыным щхьа унагъуэ нэхъыбэм жэмыр ягъэкӏуэдыжа. Абы щыгъуэ жэм пщыкӏутху, жэм тӏощӏ нэс Фонэ ӏэкӏэ къишу яхэтащ. Фонэ и лэжьыгъэм утепсэлъыхьыну гугъущ. А псор сэ си пщэ схудэлъхьэнкъым, ауэ сэ дэслъэгъуам щыщ вжесӏэжынщ. Фонэ зыщылэжьэ фермэм нэмыс хэлъу, цӏыхугъэ хэлъу, фермэм апхуэдэу нэхъыжьу яхэтащ. Псалъэм папщӏэкӏэ Фонэ щылэжьэ фермэм зимычэзу къыщыхъункӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Фонэ яхэтащ анэм хуэдэу, Исмэил адэм хуэдэу яхэтащ. Бригадэр зэрыщту, фермэр зэрыщту ятеубгъуауэ яӏыгъа. Абы Зимычэзуи къыщыхъункӏэ ӏэмал иӏэтэкъым, сыт щхьа жыпӏэщтмэ, Фонэ пщэдджыжьым псом япэ къэтэджт, Фонэ пщыхьэщхьэм псом яужь гъуэлъыжт. Апхуэдэу Фонэ лэжьа здэлэжьахэм псоми фӏы лъэныкъуэкӏэ нобэми ныжэбэми къуажэм зэрыжаӏэр ахуэдэщ. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ и гъэм выставкэм бронзовый медаль къратауэ Фонэ лэжьыгъэм апхуэдэу хэта. Къимыкӏкӏэ, къикӏуа гъуэгуанэм районми республикэми пщӏэшхуэ къыхуащӏащ, и цӏэ куэдкӏи къраӏуащ, дамыгъэ лъапӏэхэри къратащ, ахъшэ саугъэтхэри нэгъуэщӏ материальнэу саугъэтхэри кърату зэрылэжьар апхуэдэу. Исмэхьилрэ Фонэ щылэжьа фермэм къуажэдэсхэр елъэӏуу щытар. Я сабийр мис гъэмахуэ мазищым къаутӏыпща нэужькӏэ, абы я деж лэжьакӏуэ ягъэкӏуэну къелъэӏуу щыта. Мазищэ тхуэгъэлажьэ, фи деж щыӏэмэ, Цӏыхугъи къищӏэн цӏыху хэтыкӏи къищӏэн жаӏэу. Ар апхуэдэу щӏыжаӏэу щытара. Исмэхьилрэ Фонэрэ я быным хуэдэу фермэм тес цӏыхухэр яӏыгъыу щыта. Фонэ и къалэну щытащ, абы щылажьэ хъыджэбз цӏыкӏухэм ятеубгъуауэ, жамыӏэпхъэ жамыӏэу, къыжрамыӏэпхъэ къыжрамыӏэу, сабийр хъумэным теухуауэ Фонэ лэжьыгъэшхуэ иригъэкӏуэкӏа. Фонэ зэбгъэщхь хъунура? Мыдэ джэдкъурт быным и дамэр ӏэтауэ джэджьей зэрихъумэм ещхьу, бгъэми хьэми къримыгъэхьу джэджьей зэрихъумэм ещхьыркъабзэу, фонэ ятеубгъуауэ унагъуэ фермэм ещхьыркъабзэу псори иӏыгъа? Фонэ и лэжьыгъэм утепсэлъыхьыну гугъущ, жыпӏэни куэд ӏейщ, ауэ нобэ къыздэсым фонэ насыпыфӏэ жьыщхьэмахуэу собж. А жьыщхьэмахуэр щӏэзбжыра? Фонэ и ныбжьым И хъыджэбз закъуэр унагъуэр, и бынэм я быныжэм я быныжэм кӏэлъыплъауэ апхуэдэ ныбжь дахэ Фонэ къигъэщӏа. Фонэ иджыпсту нэхъ нэхъыжь ди къуажэм дэскъым. Фонэ ящыщщ ди къуажэм лъэпкъ нэхъыбэ дыдэу дэсхэм, лъэпкъышхуэ Гъубжокъуэхэ япхъуу, нэхъ лъэпкъышхуэ дыдэу ди къуажэм дэсхэм ящыщщ. Нобэ къуажэ псор дригушхуэу, езыби и лъакъуэкӏи, и ӏэжькӏи псоркӏи и щхьэ ӏуэху зрихуэжыфу апхуэдэ нобэ тхуопсэу. Гъубжокъуэ Фонэ Минрэ щибгъурэ щэщӏрэ и гъэм Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ къуажэ колхозым лэжьэн щыщӏидзащ. Илъэс пщыкӏубл фӏэкӏа мыхъуу лэжьыгъэм пэрыува цӏыхубзыр псэемыблэжу ӏуэхум бгъэдэтт. Хэку зауэшхуэм иужь колхозхэр къызэфӏэгъэувэжыным зи гуащӏэ хэзылъхьа, къыкӏэлъыкӏуэ илъэсхэм ныбжьыщӏэ куэдым ущиякӏуэ яхуэхъуа Фонэ, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ зы гъэм, цӏыхубэ хозяйствэм и ехъулӏэныгъэхэр щагъэлъагъуэм медалрэ ахъшэ саугъэтрэ къыщыхуагъэфэщащ. Минрэ щибгъурэ Хыщӏрэ бгъуэ гъэм ӏэщ зехуэнымкӏэ мастер цӏэр, минрэ щибгъурэ блыщӏрэ блы гъэм гуащӏэдэкӏым и ветеран цӏэ лъапӏэр къыфӏащащ. Минрэ щибгъурэ ищӏрэ плӏы гъэм и ныбжьыр здынэсар къалъытэри, пенсэ хуагъэуващ. Ауэ абы емылъытауэ, лэжьыгъэр ӏэщӏыб зымыщӏа, илъэс щэныкъуэм нэблэгъауэ колхозым хэт цӏыхубзым минрэ щибгъурэ ищӏрэ блы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Аруан районым хыхьэ Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ къуажэм и колхозым щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ цӏэр къыхуагъэфэщащ. А псом фонэ укӏытэу топсэлъыхь, ауэ и лэжьыгъэм гулъытэ къызэрыхуащӏар гуапэ зэрыщыхъум гу лъумытэу къанэкъым. Мыр сыту сщӏыну мыгъуэ мыбы къызатыр жысӏэу щытащ ухуейм сфӏэмыӏуэхуу. Къысхуагъэфащэр къызатащ. Сагъэгъуэщакъым.
Сэ сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ мы Фонэ и гъунэгъуу сопсэу. Хьэблэм унагъуэ къэс жыхуаӏэм ещхьу якӏэлъыплъу, куэбжэ ӏухауэ къагъэнамэ, кӏуэрэ зыгуэр ӏухьэмэ абы зыри дэскъым, жиӏэу. Хьэблэ псом сабийуэ дэсым гулъытэ яхуищӏ хуэдэу къэгъуэгурыкӏуа. Езы Фонэ дэрэ мыхъуу абы едэ и анэрикӏ. Сэ седэ си анэри мы хьэблэм зэгъунэгъуу щыта я ерыскъы зыӏулъу, зым шхыну щӏэщыгъуэ ящӏамэ зыхуахьу хуэдэу. Фонэ сэ шыпхъуитӏ сиӏэти, езы Фонэ фермэм щылажьэти, А си шыпхъуитӏри абы ишэжьэри зыдигъэлэжьа пщэдджыжьым сыхьэтиплӏым дей накӏуэрэ, ахэр къигъэушу, докӏуэ, фэ фынакӏуэ жиӏэу. Мис апхуэдэу ящхьэщыта. Акӏэ лэжьапӏэми гулъытэ къыхуищӏу, дауэдэу щытынуми къажриӏэу щыта. Мыбдежым Иджы нэхъыжь фӏыфӏу пщӏэ хуащӏу хьэблэм дэсщ. Абы гу лъызымытэм ди гъунэгъухэм зыри щысӏым. Псоми пщӏэ къыхуащӏ. Езымикӏ егъэущий, абы и чэнджэщхэм куэд щӏодэӏухэр.

Зэман гугъум къыдэгъуэгурыкӏуа зауэм къэзымыгъэзэжа и къуажэгъухэр. Ахэм я бынхэм нобэ ӏуплъэмэ, щӏалэгъуэ гукъэкӏыжхэм нанэм и гур зэрагъэпӏейтейр нэрылъагъущ. А си гъуса къомыр ӏукӏам сэ. Зыри жьыкӏэфэкӏэ къыдэнакъым, зауэм хэкӏуэдащ. Къалъхужа цӏыкӏухэр иджы хъуа, къэхъуауэ аращ. жьы дэсыжыр. Лэжьыгъэм къыдэкӏуэу Гъубжокъуэ Фонэ къуажэ депутатхэм яхэтащ илъэс бжыгъэкӏэ. Колхозым, мэкъумэш унэтӏыныгъэм хуищӏа хэлъхьэныгъэхэр къалъытэри, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Мэкъумэш министерствэм къыбгъэдэкӏыу минитӏрэ пщыкӏух гъэм агропромышленный комплексым и щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ Гъубжокъуэ Фонэ фӏыщӏэ тхылъ къыхуагъэфэщащ. А псом къыщынэмыщӏа, и гъащӏэм къыщыхъуа ӏуэхугъуэ куэд Игу къызэрыкӏыжыр нэрылъагъущ, нанэр и сурэтхэм щахэплъэжым деж. Ахэм дауикӏ, Фонэ и гум увыпӏэ щхьэхуэ щаубыд тхыдэ зырызи яӏэщ. Къуажэ депутатым къызэджэрэ сашэу сыщыӏэу мырыращ. Мыр Гедгъэф Мухьэрбий Зоотехникэу Дзэлыкъуэ дыщыӏэу стриха сурэтщ. Мыр мы почетнэм илъагъу, илъ иралъхьэну страхаращ. Мыр си пхъуращ, и ныбжьэгъу игъусэу. Си дэлъхум и нысэ и щӏалэ цӏыкӏу сӏыгъыу трахащ. Мыр си зэманыгъуащ.
Мыпхуэдэ фащэ дахэр уэ езым бдыжат, Фонэ? Нтӏэ. Нтӏэ иджыпсту дэнэ щыӏэ? Э?
Мыуэдэ мы фащэ дэнэ щыӏэ тӏэ иджызу? Тхьэ, щымыӏэж. Зыри фащэ щыӏэжым иджы пцӏанэу къагъэшэкӏыу аращ. Мыпхуэдэ ар фэ езым вдыжыфу фрагъасэрэт нэхъыжьхэм? Тхьэдэрат, иӏэт, мис мыр си анэ къилъхуа си дэлъхуращ. Мис си пхъур, и ныбжьэгъу игъусэу, си дэлъхур армэм щыщыӏэм письмо схуитхыу щытащ нтӏэ, сэ сщӏэтэми. Мис мыр си пхъум и къуэ Шэджэм щылажьэ былым врачым. Аращ. Мис си пхъу нэхъыжьыр, мис мыр Нарткъалэ щылажьэ си пхъум ипхъур, мыр и къуэ, мыр ипхъу си пхъум, мыр малъхъэ ара, Итщ жэм къэшу, фермэм сытесу сымыщӏэхыу, сытрахри къытрадзати, Толэ къызитыжаурат ар уэ зепхьэжынщ жери. Жыпӏэфынуращи, пэжыр къапщтэу щытмэ, щхьэмахуэ хъуа цӏыхубзщ. Лъэр тетуэ, ныбжь хъарзынэу ауэду къигъэщӏау щапхъэ зытрахуэ, чэнджэщ бгъэдихьуэ, и узыншагъэр жыжысӏащ, и узыншагъэр иӏуэ, ефӏагуи едахэуэ, мис мыуэдэжу нэхъыщӏэ, щапхъэ къэхъум игъэсэну, чэнджэщ ирихьэлӏэну ауэдууэ ди къуажэм дэсщ. Гугъу ехьам иджы дауэдэ гугъуехь, мис зауэ нэужьым дежи, мис и ӏэр нэхъ пасэу жыӏауэ къыщӏэкӏынщ. Алыхьталэм и фӏыщӏэкӏэ узыншагъэ хъума хъуащ. Дыгъэлу бын мес зэрыфщӏэкӏи, бын иӏэщ, быным я быныж иӏэщ, абыхэм щапхъэ трахуэ, абыхэм чэнджэщ ярихьэлӏэуэ. Нэхъыбэ къэзыгъэщӏам нэхъыбэ ещӏэ, жи. Нэхъыбэ къэзыгъэщӏам нэхъыбэ ещӏэр иджи мис абы теухуауэ, мыр щапхъэ трахуэ, тхуэузыншэну, куэдрэ дяпэ итыну, къуажэм, ди жьантӏэм дэсщ жиӏэ модуращ, ныбжьым елъытамэ, зыгуэрым иджи жьантӏэм дэсуращи, Алыхьым куэдрэ тхуэузыншу, нэхъыжьуэ, чэнджэщкӏэ дыбгъэдыхьуэ, чэнджэщкӏэ къуажэдэс къеупщӏуэ, чэнджэщ ярихьэлӏэфу куэдрэ дяпэ узыншу Алыхьым иригъэтыкӏри. И щӏалэгъуэр игу къыщигъэкӏыжкӏэ, лэжьыгъэм нэхъ дихьэхауэ щыта нанэм нобэ япэу жиӏэжыр и адэм и ущие псалъэхэращ. Уемызэшу зыбгъэнщӏыху лажьэ, Фонэ, уэ лэжьыгъэкӏэ урикъунукъым къызжаӏати, сылэжьащ, Тхьэ. Жьыщхьэ махуэ хъуа нанэр нобэ и узыншагъэм тӏэкӏу хигъащӏэми, къуажэдэсхэм, гъунэгъухэм пщӏэ къыхуащӏ, чэнджэщэгъу яхуохъу. Езыми игу хегъахъуэ апхуэдэ гулъытэм. Псом хуэмыдэу Фонэ хуогумащӏэ. Ипхъу закъуэм и бынхэм, и дэлъху бынхэм. Щы иӏэщ, бынищри яшащ, унагъуэ исщ. Псори къызэхуосыжри, сызэрахьащ мис мыпхуэдэу сызэрысымаджэрэ. Мазэ нэсауэ сыкъыхъеӏым. А си быным и быныжыр, а си бынхэр, модкӏэ си дэлъху бынхэр. Мыбыкӏэ си гъунэгъу Розэхэ, мыбыкӏэ си ӏэпщэмкӏэ щысхэр псори къысхуэбэлэрыгъӏым, къысхуэсакъыу сызэрахьэ Тхьэ Алыхьым фӏыгъуэ къахуищӏэ. Си гъунэгъухэр, а Толэр, мыпхуэдэу сабий цӏыкӏунитӏу къэнауэ щытащ, Алыхь шыкур, лӏы хъуахэщ, я ӏуэху ялэжьыжу хъуащи, сыщогуфӏыкӏ езыхэри къысхуосакъ. Дыщыцӏыкӏуам укъытщхьэщытащ Фонэ жаӏэ мыгъуэри. Щӏым сынамыгъэс жыхуаӏэм хуэдэу сызэрахьэ, Тхьэ Алыхьым и шыкуркӏэ.

Зэи ар цӏыхум зэран хуэхъуауэ си фӏэщ хъуӏым Алыхьым дажи илъэгъуауэ. Пщӏантӏэм дыдэкӏами, зы щӏыпӏэ дыкӏуами, ди пщӏантӏэм ӏункӏыбзэ едмыту, ди куэбжэ ӏункӏыбзэ едмыту, ӏункӏыбзэ папщӏу жэщым нэху щыху жиӏэм хуэдэу дыкъэтамэ, Мис мыдей тетӏысхьэпӏэм тесу щысыну фӏэкӏа, ар дыхьэжу и пӏэкӏуэцӏ игъуэлъхьэжынуӏым. ӏейуэ къытхуэфӏщ, ӏейуэ къытхуэцӏыхуфӏщ. Абы нэхъыфӏ мы дунейм тетауэ пӏэрэ жыуигъэӏэну мис ауэдэщ.
Дауикӏ, апхуэдиз ныбжь къэзыгъэщӏа цӏыхубзым щӏэблэ къыпщӏэхъуэм, хьэблэм щыдэскӏэ чэнджэщ яриту, зыгуэркӏэ игъасэу гъэсэныгъэ гуэр ябгъэдилъхьэну хэт къыщӏэкӏынщ? Хэтщ, Тхьэ! Сэ гуащэ симыӏэуи сыкъэкӏуащ, ауэ гуащэ папщӏэу сэ къысхуэхъуащ ар. Сэ илъэс плӏыщӏым щӏигъуауэ мыбы сыдэсщи, си гуащэу фӏэкӏа сымыбжу нобэр къыздэсым. Фӏы дыдэу тлъагъуу дэ ауэдэщ, ди бынхэр игъасэу, ди ӏуэху фӏы зэрыхъун иужь иту къытхуэфӏу ауэдэщ. Жьыщхьэ махуэ хъуа Гъубжокъуэ Фонэ дохъуэхъу, и узыншагъэм кӏэрымыхуу.